We're speaking Igbo in this platform or program as case may be. Please, it's my suggestion. Daalụ nwanne m Okechukwu. Ah, okay, Okechukwu ihe i kwuru dị mma. What topic is on board today? Okay. The topic is that anyị na-ekwu anyị na-ayọ ọ bụghị ihe a na-afọsụ mmadụ afọsụ ee eh? arịrịọ maka increased collaboration increased solidarity among Igbo people ị gachaa na platfọm ndị ọzọ because I usually look around ị gaa na platfọm ndị ọzọ ị ga-ahụchasị ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na platfọm ndị yoruba na platfọm ndị hausa ị gachaa na other social media platforms ị ga-ahụchasị ha ị ga-ahụ ha na tiktok ị hụ ha na facebook ị hụ ha na ebe a bụ youtube Ga-anọchasị na platfọm ndị Yoruba, platfọm ndị Hausa, na-eme ebe ahụ ọ na-ekpo ọkụ, ihe niile a na-agara ha nke ọma, ọtụtụ n'ime ha na-akwadosị ha sef. Mana ndị a na-akwado bụ ndị ọ bụ na anaghị eji ntị anụ ihe gbasara ndị Igbo. Mgbe ọbụla a nụ ihe gbasara ndị Igbo, ee, ọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ ka a na-akọ gbasara ndị Igbo. Mana ị bịa n'ụlọ ahụ, ị hụ na ọ ndị Igbo na-akwado ha maka onye tụpụrụ ọnụ ọ onye tụnyere ahịa ị gaa na platfọm ndị ọzọ platfọm ndị yoruba platfọm ndị benin platfọm ndị hausa platfọm ndị mba ọzọ na-anaghị ekwu ihe dị mma gbasara ndị igbo ị gaa n'ebe anwa ọ ndị igbo ka ị ga-ahụkwa Eh, so ọtụtụ oge m na- na-ajụ onwe m ma ndị a bụkwa ndị Igbo aṅụkwara mmiri ara ṅụjuo ya afọ Mhm, so sometimes it's, it's painful maka i chee ndị Igbo ndị a na-aga na platfọm ndị ọzọ na-atụnyere ha ahịa na-atụnyere ha ọnụ na-eme ụlọ ha na-ekpo ọkụ Olee ihe mekwanụ na ahụ platfọm ndị Igbo ibe ha anaghị esote? Well, i chee ya echee, lebanye ya anya, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị na-eme ha abịa echuzuo the opposite side like you know negativity sells more mm-hmm. bad news sells more spreads faster so platform ndị anwa na-ekwu ihe ọjọọ gbasara ndị Igbo pụta n'ebe ahụ na ị hụ comments ọ bụgodu 5 minutes e tiri ihe ọbụla a na-eme 5 minutes 10 minutes boom o sula i jee na comment section ya ị fụ na ọ bụ ndị igbo so m wee na-ajụ onwe m gịnị mekwanụ na ọ bụ na platform ndị na-epromotu ihe gbasara ndị igbo it seems ndị igbo anaghị atụ ya ọnụ n'ime ya this is not undermining the ones who are doing well o okechukwu you know you are the one who suggested ka anyị na-asụ asụsụ igbo Ehe, so i'm doing my best to also see na asụsụ Igbo m na-asụ ka ọ bụrụkwa Igbo izugbe or close to Igbo izugbe maka m sụwa asụsụ Igbo nke m that is my own tribal Igbo dialect ọ ga-afịacha arụ ọ ga-afịacha arụ unless ma i weruo ntị ana tupu ị ga-anụ ihe ndị m na-akọsị so anyị na-ekwu bụ I am calling for increased solidarity ka ndị Igbo were obi nwanne na-aga ee ebe ọbụla ị hụ a na-eme ihe gbasara ndị Igbo na-etinye ya ọnụ especially platforms ndị na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo ndị na-ewepụtasị ihe dị mma gbasara anyị Igbo otu ị ga-esi wee kwado ya bụ nke mbụ ị fụ ebe a na-ekwu ihe gbasara ndị Igbo ihe dị mma gbasara ndị Igbo ị ga ebe anwa sị onye anwa na-ekwu ife ahụ thank you daalụ ndewo i nwekwa ndụmọdụ ị kwesịrị inye onye ahụ i nye ya ọ bụrụ ị hụ onye na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo ị gafeta ọ gbasarọ gị after all ihe ọ na-ekwu dị mma ị hụ onye na-ekwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo a ah, Chineke emeela you settle down were oche nọrọ ọdụ bidozie kọwa ma nke a jụrụ gị o ma nke a jụrọ gị so ihe gbasara ndị Igbo bụ ihe m na-ayọ ka ọ bụrụ na anyị nwe obi nwanne na-akwado onwe anyị ị hụ onye na-eme ihe dị mma ị gwa ya jide ka i ji anaghị m ekwu ihe a maka mụnwa because ọ bụrụ na ihe m tụkwasịrị obi wee na-eme ihe gbasara Igbo bụ maka ihe mmadụ ga-ekwu m ka m akwụsịla the ọlụ long ago because the discouragement is more. Such the same way the encouragement is also more. O nweela mgbe ndị mmadụ gbakọrọ ọnụ ee kpebie na o- nwoke m a ka anyị gosi ya ka anyị gosi ya na ihe a ọ na-eme ga-eti ya na nsogbu e wee tinyekwa m na nsogbu nwụrụ m gawa n'ụlọ mkpọrọ na Abuja anọrọ m ebe anwa up to 7 to 9 days tupu ndị obodo m si wee bịa

December this is ọnwa nke asaa nke a mụ na gị na-ekwu okwu ekwentị m abụọ nọ n'ụlọ mkpọrọ na Abuja a sị ka a nyochaa ya mara ma e mee ya ihe oyibo na-akpọ ihe a na-akpọ na bekee forensic analysis ka a mara ma o nwe ihe ndị nọ n'ime ya e ga-eji wee jide m fully iji wee gosi na tupu ha ejide m enweghị any concrete thing e ga-eji wee sị ka anyị jide nwoke a ọ maka iwe ndị chere na ihe nwoke m a na-eme ọ dị ka ọ na-aga ka anyị chọọ otu anyị ga-esi wee kwụsị ya ekwentị m ji eme live stream na mbụ bụ iPhone iPhone ahụ ị were ya mee live stream ị ga-ahụchasị ihe dị iche na clarity ya ị were ya mee vidio ị ga-ahụ ihe dị iche na clarity ya because ọ gba- ọ gbagonitere elu iPhone 12 Pro Max nke ọzọ awụrụ Redmi Note 12 Pro ndị uwe ojii ji ekwentị naabụọ a dịka ka mụ na gị si ekwu okwu otu a so ihe m ji ihiri ya na-akọ akụkọ a bụ ị hụ onye na-eme ihe gbasatara Igbo onye na-eme ya onye na-akwado ihe gbasara Igbo otu ọbụla ị ga-esi wee kwado onye ahụ ọ bụrụgodu nwoke m jide ka i ji is enough ọ bụrụ ị hụ onye na-eme ihe dị mma gbasara igbo ah nwoke ahụ ọ na-agbalị ọ na-agbalị ọ na-agbalị ị gawara ụwa gị ị scroll up ị fụ onye na-ekwu na ndị igbo wụ ndị ori ndị igbo wụ ndị ama ndị igbo awụghị mmadụ ha anaghị eso ndị igbo emekọta ihe ehe chineke emeela ebe anwa ka ị ga-eburuzi oche gị nọrọ bidozie na-akọ ihe kpasara ihe ihe mere m ji wee na-ekwu ihe a wụ na ị gaa na platform ndị yoruba platform ndị awụsa platform ndị bini ọ ndị igbo na-eme ya ọ na-ekpo ọkụ ọ na-aga ị ga-eche na o nwere ihe ọ wụ okwu ka m tụnyere ya o nwe ihe m gwara ya ọ okwu ka ị tụnyere ya mana okwu ahụ ị na-atụnye na okwu onye Igbo ọzọ na-atụnye ndị Igbo iri kọọ ndị Igbo iri abụọ kọọ iri ise ụfọdụ oge ndị Igbo puku tụnye ọnụ n'ofu isiokwu YouTube ahụ ya dịka ah, ọ dịka isiokwu a na-aga algorithm atụtụrụ ya fesa ya ebe niile so eji m oge a na-agwa gị oge ahụ ị wepụtara wee na-atụnyere onye Yoruba onye Awụsa onye Bini onye Igala ebe ahụ ọ na-akọtọ ndị Igbo werekwa oge anwa Bịa n'ebe onye Igbo na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo, gwa ya nwoke m, jide ka i ji. I nwee ndụmọdụ ị chọrọ inye ya, nye ya. O nwee ihe ọ na-akọ na-abụghị eziokwu, ị kọwaara ya na a ihe a ọ dị ka ị ghọtafiere ya, ọ otu a ka e si wee mee ya, ọ ọ otu a ka o si adị, n'ebe m si wee bịa, lee otu o si adị. Ihe ndị a wụ ihe ndị ga-eme Igbo, Igbo a na-aga n'iru. daalụ nwanne m elvis ọ emeka ọ ihe ndị ga-eme asụsụ igbo ihe gbasara igbo a na-aga ọ wụghị oge iji wee gaa ebe onye iro anyị onye ọ bụ na o kpebiela na ihe niile ọ ga na-etinye na facebook ka ọ youtube ka ọ bụ instagram ma ọ tiktok bụ ihe ndị dị njọ gbasara ndị igbo Gị nwa wepụtakwa oge gị na-eche ya ka o tii mgbe ọbụla o tii ya ee unu ebido mana onye ọbụla onye ọbụla bụ kpọọ onwe ya onye Igbo wepụrụ onye ahụ ọnụ wepụrụ ya anya o tii ihe a today o tii ya echi tii ya nwanne echi ọ hụ na onweghị onye na-atụpụrụ ya ọnụ immediately ọwụrụ mmadụ ga-agwa ya kwụsị iti ihe a na ọ naghị aga mana ọ wụrụ hana na o tii ihe gbasara ndị Igbo maybe kpọọ ha iyi ka ọ kpọọ ha aha dị ọjọọ aha dị njọ o tii hara ya aa ndị mmadụ abịa na-etinye ọnụ na-etinye ọnụ na-etinye ọnụ na-etinye ọnụ olee ihe YouTube na-achọkwa than na mmadụ na-ememe ihe ndị mmadụ a na-etinye ọnụ is an interactive platform mana ị hụ ihe a na-ekwu ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo is okay is doing well that our brother is doing well even when that our brother is having challenges nke ahụ agbasara gị this is not undermining the effort of ndị mmadụ ọwụ na once in a while some go the extra mile chọta whatsapp number ezitela anyị message nwoke m ahụ m vidio i tinyere the other day ah you did very well mana o nwe ihe m chọ ịkọwara gị onye ahụ ebido nyewa gị ndụmọdụ o nwekwadụ ụfọdụ n'ime ha a ga-ezitela gị ego so i am calling for more of such more of such ka anyị na-akwado ibe anyị otu ọbụla ị ma na mmadụ na-eme ihe gbasara igbo otu ọbụla ị ma na ọ ga-esi wee mee ya ka ọ dịkwanụ mma kwado ya nye ya ndụmọdụ anwa a sị na a nyụkọta mamịrị na otu ebe ọ gbọọ ụfụfụ ọkụkọ rie nne kpụọ ufu atụgbuo ya igwe bụ ike azụ bụ ike ka ọ bụrụ na ị nụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ebe ọbụla a na-eme ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ọ bụrụ ha n'ihe ọma a sịla a ndị ahụ na-emekwa ihe ọma Chineke gọzie ha ị gawala ụwa gị mana ị hụ ihe a- ebe a na-eme ihe dị njọ gbasara ndị Igbo ehe ị chọrụzie oche nọrọ ana ihe YouTube na-achọ ihe all social media platforms na-achọ bụ ebe a na-aka ụka ebe a na-ekwukọta ihe oyibo na-akpọ interaction ndị mmadụ na-interact ọ bụgodị na a na-akpọtara iyi ọ gbasara ha ihe a chọrọ ịmara bụ na ndị mmadụ na-interact algorithm bịa ọ hụ ya dịka na ọ dị ka this platform bụkwa ọ dị ka ụlọ onye a mepere bụkwa ebe a na-interact very well ọ tụtụrụ vidiyo onye ahụ ọ tụsa ya so ị hụ ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo ọ bụrụgodu hi hello good morning ah nwoke m jidesi ike o ihe anyị kọrọ the other time ọ bụkwala otu ahụ ka o si dị all those things are support ọtụtụ ndị mmadụ na-aga o nwere nwaanyị ọ sị na ọ onye igbo na-anụ ya mgbe ọbụla ọ hụrụ live vidio m na-eme unless na ọ hụrụ- ọ hụrụ live vidio ahụ ọ hụrụ ana live vidio anyị na-eme ị ga-ahụ ya n'elu ebe a ụfọdụ oge ị hụ ya 5 dollars 2 dollars o nyela anyị super thanks just to support ọ sị na ọ naghị anụ igbo o. ọ ihe mere na ụfọdụ oge ị hụ na m na-emebe vidio n'olu bekee ọ bụghị na amaghị m asụ igbo igbo a m na-asụrụ ebe a wụ igbo ị ga-enwe ike ịkpọ igbo izugbe m bido sụwa n'olu olu be ndị obodo m si wee bịa ọ ga-afịa gị arụ nwa obere ịnụ ihe niile m na-akọ so ihe m na-ayọ anyị bụ ndị Igbo bụ ị hụ ebe a na-eme ihe gbasara ndị Igbo ọ bụrụ ihe ọma gbasara ndị Igbo ọ wụghị license for you to say mm, a na-agbalị Chineke gọzie ha a o nwere one young man m na-afụ amaghị m aha ya sef ọ dị ka onye Delta nwoke anwa na-agbalị ha very very strong in what way have you encouraged nwoke anwa na-agbalị ị na-atụpụrụ ya ọnụ ị na-atụsa vidiyo ya are you even a subscriber mgbe ọbụla m mebe vidiyo ka m na-ayọ ee eh, ugbu a anyị eruola puku mmadụ na-ele vidiyo ugbu a anyị eruola narị biko ọ bụrụ na ị na-ele vidiyo a gaa subscribe a ka i sote anyị mgbe ọbụla anyị tinyere ihe onyonyo ka ị dị n'ime ndị mbụ ga-afụ ya or the first set of people ga-afụ ya but akwụcha akwụcha akwụcha ị nwere ike ịnọ ebe a two hours ịnọcha ya two hours end ya vidio gị hụ na ọ mmadụ iri ọ mmadụ iri na ise soro gị chineke gọzikwa ndị ahụ na-eso anyị na-akwado anyị na-atụnyere anyị ọnụ na- na-atụta alo usoro anyị usoro ha chọ ka anyị si wee na-eme ihe dịka otu anyị si na-asụ bekee ọ otu nwanne anyị ebe a sị na ọ ga-adịchakwa mma na anyị na-eme ife dị otu a ka anyị na-asụ asụsụ Igbo maka na ihe anyị na-eme bụ ihe anyị sị ka anyị wee na-akwado ka anyị were ya na-akwado asụsụ Igbo ka asụsụ anyị rapụ ịna. O nwere otu ị ga-esi wee na-ekwu gbasara culture, gbasara ọdịnaanị, gbasara omenaana na-asụ ya n'olu bekee. Amaghị m otu ị ga-esi wee wepụta ọjị were olu bekee na-agọ ọjị. Ụmụnne si n'otu nne eji wee pụta otu ụmụnne si n'otu otu agbụrụ wee pụta ọ dịghị mma na ha na-aka ụka or ha na-ekwu ihe gbasara obodo ha a na-asụ ya n'olu bekee ndị ọbịa abịa na-atụnye ọnụ otu anyị si wee na-asụ olu Igbo ọ ga-afịacha arụ ka ị hụ onye na-abụghị onye Igbo na comment section na-asị ee what kind of platform is this all of you and your useless biafra because ihe a na-eme iji wee na-atụ ndị mmadụ egwu bụ ha hụ na ị na-eme ihe dị mma gbasara igbo a sị na ị bụ ipob a sị na ị bụ biafra ihe ọbụla ga-eme gị egwu ebido tụwa gị because ọtụtụ ndị mmadụ na-enweghị obi obi ha na-esiro ike gbasara Igbo ha nụrụ ana ee eh, IPOB you people have come again o were ọsọ ọ tụtụrụ ọsọ ị gaghị ahụzi ya on social media again so biko eji m oge a na-ayọ hmm? mgbe ọbụla ị hụ ihe a na-eme gbasara ndị Igbo kwado ya e nwere ọtụtụ ọtụtụ usoro dị iche iche ị ga-esi wee kwado ya iti ịtụnye ọnụ n'ihe a na-ekwu mm? double tap on the video ịpịa ya aka ugboro abụọ double tap on the video to like it iji wee maa atụ Anyị dị mmadụ iri itenaanị na asaa na-ele ihe onyonyo a ugbu a ma n'ime ndị mmadụ a na-ele ihe onyonyo a anyị nwere just likes iri ọ ndị mmadụ iri likiri vidio a mana anyị karịrị narị mmadụ na-ele the video Ị hụla ya? Ọ ihe ahụ m na-akọ. There are many ways you can support the platform. First, by double tapping on the video to like it. My brother, it's as simple as that. That is a uh, Chukwuma. What you're saying is factual. I, I think about a few days ago, ka m mebele ihe onyonyo mgbe nwanne anyị bụ eh, KC gara na eh, tiktok live stream a nwoke m a bụ carter efe wee gwa ha na ọ bụghị onye biafra na ọ bụ onye anambra o nwerọkwanụ ihe o kwu jọ njọ mana ndị mmadụ ebido na-akọ na kc anaghị asupportụ biafra tupu o mekwa another live stream I think Inyanga, Inyanga TV to explain na ọ bụ onye Igbo na ọ bụ onye Biafra because akọwara m ndị mmadụ na onye ọbụla bụ onye Igbo bụ onye Biafra it's not a, a choice as long as na ị bụ nwa afọ Igbo ị wọrọla nwa Biafra mana ihe ọzọ dịkwa n'ime ya bụ na ọ wụhụ ndị Biafra niile bụ ndị Igbo mana ndị Igbo niile bụ ndị Biafra maka o nwechasị ọtụtụ mba nọsị n'ime Biafra na-abụrọ ndị Igbo o nwechasị ọtụtụ mba ndị e ketinyere n'ime Biafra na-abụrọ ndị Igbo mana onye ọbụla bụ onye Igbo primarily ị wọrọla onye Biafra amaghị m ihe na-atụ ndị mmadụ egwu n'ịbụ onye biafra dịka ka nwa- nwanne m si wee kwu mm, chukwuemeka si wee kwu ee chukwuma okoye si wee kwu ị ga-ahụcha ha na-akpọ onwe ha ndị arewa yoruba na-akpọ onwe ha ndị ụmụ oduduwa gịnị ga-emekwanụ gị ha kpọọ gị onye biafra ị gba aka i bido wesowe onye na-akpọ gị onye biafra iwe ọ sị okay ee na a na-akpọ ha ipob indigenous peoples of biafra o nwe ihe jọ njọ na a sị na ị bụ nwa afọ biafra land maka ọ ihe indigenous people pụtara oke maka na federal government of Nigeria gadara onwe ha wee zuo izu sị na otu ahụ a na-akpọ IPOB bụ ndị ajọ otu mana ndị anwa na-agagharị na-achị efi na-egbu ndị mmadụ awụha ajọ otu igbo tetenụ n'ụra tetenụ n'ụra ihe m na-ayọ gị gị bụ onye na-ele ihe onyonyo a bụ ị hụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ị hụ ihe ọbụla metụtara ndị Igbo biko kwado ya ị hụrụ anya ihe ọbụla gbasara ndị Igbo biko kwado ya tụmadụ onye ọbụla na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo ka ọ rapụ ịbụ na ihe ị na-atụnye ọnụ wụ mgbe ọbụla a na-akpọ ndị Igbo iyi mgbe ọbụla a na-ekwu ihe ọjọọ gbasara ndị Igbo he mgbe ahụ ka ị ga ka ọ ga-amasị gị ịtụnye ọnụ tụnye ọnụ mgbe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo tụnye ọnụ n'ime ya igbo izugbe anyị na-asụ na ndị mmadụ na-ekwu na ọ ndị yoruba ọ ndị ọcha ọ ndị bekee nyere ha igbo izugbe in fact ọ ndị bekee nyere ha aha igbo a na-aza m lecha ọtụtụ kọmentị ndị a ọ na-atọ m ọchị ọ na-atọ m ọchị because o nweghị onye nwe igbo izugbe igbo izugbe awụhụ maka ndị anambra ka ọ maka ndị imo igbo izugbe is just a collection of okwu ndị dị si n'asụsụ igbo ndị a chọpụtara na they are mutually used by different igbo tribes e wee jikọta ha ọnụ were ya mele okwu ọ wụhụ igbo izugbe ka ọ kwụsịrị Yoruba nwekwanụ Central Yoruba. Ị gaa n'ala Yoruba ị hụ na ha nwechasị onu dị iche iche dịka ka anyị si wee nwee onu dị iche iche. Ọ wụhụ just ala Igbo nwere onu dị iche iche. Wee na-asị ya okay because na olu anyị dị iche anyị awụhụ ndị Igbo. Igbo bụ ndị ahụ na-asụ Igbo izugbe. No. Ị bịara ị bịa n'ala Yoruba, a nwechakwa onu dị iche iche n'ala Yoruba. daalụ nwanne m chukwuma daalụ chukwuma okoye daalụ n'ihe anyị na-ayọ ha ka ha mee biko ọ wụ na ị na-ahụ ihe onyonyo a double tap on the video to like it ị nwekwara ike ịtụnyela anyị ọnụ ma inye anyị super thanks Otu ọbụla, ihe ọbụla ị ga-enwe ike ime iji wee na-akwado asụsụ Igbo, iji wee na-akwado omenala Igbo, iji wee na-akwado ihe ọbụla gbasara Igbo, na-eme ya. Ka ọ rapụ ịbụ na mgbe ọbụla ị na-atụ ya ọnụ bụ mgbe ịhụ na a na-ekwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo. Ọwụ na ihe awụghị live stream, n'ọwụ recorded video anyị ga-eme the recording ndị na-eme editing anọrọ ana mee editing ọwụ na nke m sụ asụsụ olu ebe m si wee bịa akọwa ya na bekee that is the subtitling ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu so emechaa these videos etinye ya na YouTube maybe after three days ịhụ ya 500 views 200 views ịtụgharịa that video hụ video ebe a na-ekwu ehe igbos are igbos mee nke a igbo emere nke a achọghị m ikwu ihe dị njọ gbasara ndị igbo at all mana anyị ga-ahụ ndị na-ekwu igbo mere nke a igbo emere nke a igbo mere nke a igbo emere nke a even if it's 20 minutes ka onye anwa tinyere that video gaa na comment section ya iche na onye ahụ amara ihe ọ na-eme ọ ma ihe ọ na-eme is to trigger you so that you will comment ehe ibidozie na-atụpụrụ ya ọnụ okay blessing chukwu thank you yes there are different dialects in yoruba that's true even in hausa ah now in hausa land this place we call northern nigeria tribes ndị dị na northern Nigeria ruru iri abụọ and I'm not joking tribes dị iche iche e nwere na northern Nigeria ruru iri abụọ ha niile awụghị ndị Hausa or Fulani ha niile awụghị ndị Hausa Fulani Nupe Kanuri ndị anwa wụ the big big eh, tribes There are other smaller tribes. Ị na-akpọcha ha ndị Hausa, ọtụtụ n'ime ha elechaa gị ha achị ọchị jewere ụwa ha. Ha ma n'ime onwe ha na ha awụghọ ndị Hausa. Ha pụọ n'ebe ị nọ gawa n'ime obodo ha, ị kpọọ ha onye Hausa agwa gị no, awụghọ m onye Hausa. Lee onye ebe m bụ. so ọwụhụ naanị Igbo nwere mba dị iche iche ọwụhụ naanị Igbo na-asụ n'olu dị iche iche mba ndị ọzọ obodo ndị ọzọ anyị na ha nọ n'otu ebe bụ Naịjirịa nwegasị olu dị iche iche a na-asụ ma na-edekwada Central Hausa language ndị Yoruba na-edegha Central Yoruba language Abịazịa n'ebe anyị a sị na ana- anaghị ede Central Igbo na ọ ndị South East nwere ya. O nwere ebe atụrụ aka na nee ndị ebe nwe Igbo Izugbe. Ị ga-asịkwa na a asụsụ Igbo Izugbe a na-asụ na ọ dị ka Anambra dịka ka a little bit of Imo. Mana mụnwa wụ onye Delta gafelu na Delta gawa na as far as Imo steeti ebe m gara akwụkwọ yunivesiti mahadum mm, dee asụsụ Igbo izugbe nwee ya A nwee ya A first semester nwekwa ya A second semester iji wee gosi na i tinye uchu ihe ahụ i tinyere obi gị na ị ga-amụta ya agwara m ihe e sere ese etila na social media about one month ago otu nwata onye yoruba gara secondary school na anambra wee bụrụkwa the best i- student in igbo language na anambra so igbo Ka anyị si ụbọchị taata bido na-akwado ihe gbasara asụsụ Igbo. Mgbe ọbụla anyị na-ekwu ihe gbasara Igbo ka ọ bụrụ na asụsụ Igbo ka anyị na-asụ. O nwere ndị na-akwado anyị o. A na-eji okwu ọnụ na-akwado anyị, a na-akpọ anyị na vidio, a na-akpọ anyị na phone call. Ọtụtụ n'ime ha nọ Naịjirịa, ọ wụkwọ ego ka a na-enye anyị mana okwu ọnụ ndị nwekwara ego inye na-enye ego okwu ọnụ ndị mmadụ na-abịa na comment section na-etikwa ọnụ n'ihe anyị na-ekwu i lee anya ị hụ i lee anya ị hụ na esi anyị ji wee na-asụ asụsụ Igbo ọ ga-afịa arụ Ịhụ onye ọbụla na-awụghị onye Igbo na-anaghị anụ asụsụ Igbo ọ bịa na comment section na-eti ọnụ, onye ahụ ga-adị ka onye iberibe. O lechasịa comment ya, ọ ga-eji aka ya wepụ that comment. Ọ gaghị eche ka onye ahụ na-ememe live stream wepụ comment. Maka ọ maghị ihe anyị na-akọ. ọ na-afọrọzi ịmara ihe ọ ga-atụpụrụ anyị so ihe m na-ayọ bụ na ọ ga-adị mma ịhụ ebe a na-eme ihe gbasara Igbo ndị ọbụla na-eme ihe dị mma gbasara Igbo otu ọbụla ị ga-esi wee kwado ya kwado ya ọ wụrọ mgbe e mebiri ihe dị njọ ọ ihe na-amotiveti ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị a na-akọtọsị Igbo mgbe anwa nwoke ahụ bụ nwanne anyị bụ KC kwuru okwu ahụ ahụchara m not less than 10 different videos of ụmụnne anyị wụcha influencers a na-akọtọ KC ee KC amaghị eti egwu egwu ya wụ skladika egwu ụmụ nkịta egwu nke a maka na a ma na a tii ihe dị otu anwa it will trigger our people to start commenting. But they are also our people. So, ị hụ onye na-ekwu ihe dị njọ gbasara ndị Igbo ama m na as a human being ị ga-achọ ka ị tụpụrụ ya ọnụ ka ị saa ya mana ọtụtụ oge i lecha ya elecha ghara i lecha ya ghara ya mgbe ọ ga-eme vidio four times ugboro anọ ise isii asaa tii na platfọm ya o nwerọ onye na-atụpụrụ ya ọnụ ọ ga-ajụchasị onwe ya ma ọ na-awụzi onye ara ọ wụrọ mmadụ ga-agwa ya ichenji approach ọ wụrọ mmadụ ga-agwa ya Thank you, Blessing. The thing is this. Hmm? Ihe dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-akwado ihe gbasara Igbo kwetakwa na ị bụ onye Igbo ngozi ọbụla Chukwu Okike Abịama dowere ndị Igbo ga-eru gị aka mana ọ bụ na ị bụ onye Igbo i kwetara na ị bụ onye Igbo okay ị bụ ndị Igbo na-eche mgbe ihe dị mma na-abịa a sị hee anyị bụ ndị Igbo nye anyị nye anyị nye anyị ha emepecha aka mana o nwee ihe dị njọ a na-ekwu ha asị hee awụrọkwa m onye Igbo ọtụtụ ga-asị na ha bụ onye Igbo nwa obere nwa obere onye Igbo o nwe ihe bụkwa na mmadụ bụ obere onye Igbo ị jụọ ya ihe mere o ji bụ obere onye Igbo ọ sị na anọhụ South East ọ outside South East ọ nọ ihe mere o ji wee bụrụ obere onye Igbo ihe a m bidoro taa o nweghị mgbe m ji wee zube na m bịa live na aga m asụ ya n'olu Igbo mana ọ tọkwara m because eji m aka na we are going to now set a time ka ọ bụrụ na anyị ga na-eme ihe dị otu a at least every Friday night ọ ga-adịkwa mma ka o nwee ụbọchị anyị ji wee na-asụ na-akwado asụsụ Igbo ka anyị na-asụ asụsụ Igbo na-akwado ya ị gacha na platfọm ndị a na-akpọ ndị Yoruba ka ndị Hausa ọ Hausa ka ha na-asụ ị gaa na platfọm ndị yoruba yoruba ka a na-asụ ọtụtụ platfọm igbo na-asụkwa igbo so i am trying to propose that our own platform will also imbibe the same idea ọ wụhụ na anyị amaghị asụ bekee ọ mgbe anyị dị obere ka ọ na-abụ na ị sụọ asụsụ igbo a pịa gị ezigbo ụtarị sị na ị na-asụ ee ele ihe a na-akpọda ya na ị na-asụ vernacular e wechietala ya again na ịsụ asụsụ Igbo from nursery school to university a banchara ịsụ asụsụ Igbo sị na the instructional language should be English so ihe ọbụla anyị ga-enwe ike mee iji wee na-akwado asụsụ Igbo ka ọ rapụ ịla anyị ga na-eme ya nke mbụ bụ na ndị nọ n'ime anyị bụ ndị nne na ndị nna ga-ebido na-agụ ụmụ ha aha Igbo ị mụọ nwa i nye ha aha Igbo aha Igbo na mbido aha Igbo n'ikpeazụ ka anyị na-ahụ Ogechi Okafor Chikaọdịlị Okonkwo Nwaamaka Okafor ka anyị na-ahụ aha bụ aha Igbo

Elvis, thank you so much. My phone battery don die. Ka o mesịa. Okay, thank you, my brother. I just also had to change my own battery. I just nọọ gbanwee battery m ji wee na-emebe this microphone because I lost audio. If you're just seeing the video, kindly double tap. Ọ wụkwa na nke a wụ nke izizi ị na-ahụ vidio anyị. Ọ ihe mere m ji wee jụọ when was the first time you saw our video? That is what is displaying there.

ee na-aga n'iru ọ igbo ka anyị ga na-asụ ka anyị rapụ onye onye ara onye nzuzu ee okay so ụmụ igbo ọ ihe anyị na-akọwa ihe a na ị bịa ebe ndị igbo na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị igbo otu n'ime ihe ndị ị ga-ahụ wụ ndị pepper body ndị ọ na-afịa arụ ndị ọ na-ewute ọ na-ewute ha nke ukwuu ee ọ na-ewute ha nke ukwuu amaghị m ihe ọ na-akọ ọ na-ewute ha nke ukwuu mgbe ọbụla a nụrụ ihe dị mma gbasara ndị Igbo arụ a na-atakasị ha arụ a na-atakasị ha ọtụtụ n'ime ha erughị dịka mkpịsị ụkwụ ndị Igbo ọtụtụ n'ime ha erughị dịka nsị ndị Igbo mana ị pụta na social media ị fụ ha na comment sections of every platform a na-akọ a na-akọ ihe dịsi ihe dịgasị iche iche gbasara ndị Igbo a na-akọ ihe dị iche iche gbasara ndị Igbo achọrọ m ka m wepụta oge hmm, gwa ndị nwe ụlọ anyị nọ n'ime ya ihe ihe nwoke m a na-akọ cherekwanụ ehe emeela m ya emela ha at least from now ndị nwe ụlọ ga-ama na ọ nwe onye ara nọ na comment section m Eh, ehe at least ndị nwe ụlọ amalala na o nwe onye ara o nwe onye ara nọ na comment section so like we were saying ị hụ ihe dị mma ebe a na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo ime ihe a na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo na-etiri ha ọnụ na-akwado ha ka ọ rapụ ịbụ n'ebe ọbụla ị hụ ndị Igbo na-eme ife of course na agwala m ndị nwe ụlọ na o nwe onye ara na ebe a ee so ọ bụrụ na ị wụ onye Igbo too ị na-ahụ kọmentị a nkịta a na-akpọ at ADITY AX213 ihe ọbụla ị ga-enwe ike imere anyị wụ gaa na comment section pịa ya gwa ndị nwe ụlọ na o nwe onye ara na ebe a ehe ka e nyere ya aka ghasasịa akaụntụ ya hmm? a yasasịzịa ya o mepezi ọzọ bịa na comment section ihe ebe a na-ekwu ihe na-agbasara ya o were akọ na uche Mhm, ọ ihe anyị ga-eme amaghị m ihe ọ na-akọ mana ihe a ga-agọsị gị ihe m na-ekwu ebe ọbụla ị hụ ndị Igbo gbakọrọ ọnụ na-ekwu ihe gbasara ha na-ekwu ihe dị mma gbasara ha ị ga-ahụ onye ara onye iberibe ị ga-ahụ onye iberibe ya hụ onye iberibe wee ọ tụpụta from nowhere ee ndị Igbo mere nke a ndị Igbo mere nke a nwekwa ndị na-eteki ya one step further ha nọrọ n'ọdụ on their camera eme ihe onyonyo wee na-akọtọ ndị Igbo maka na a ma na ebe ọbụla e tinyere the video ọ bụ Facebook ọ bụ YouTube ọ bụ Instagram ebe ọbụla e tinyere the video ndị Igbo ga na-atụpụrụ ha ọnụ mana eji m oge a na-ayọ ndị Igbo ị fụ ebe a na-akọtọ ndị Igbo ọ bụrọ ha niile ka ị ga-etile ọnụ o nwere ndị ị ga-afụ Igbo niile rapụ onye anwa ka o jizi aka ya na-ajụ onwe ya ma isi ọ dị ya mma ka isi arịghị ya mma ị hụ ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo i wepụtakwa oge gị gwa onye anwa na-ekwu ihe anwa nwanne m ị na-eme ọfụma ị na-agbalị jisie ike o ehe amaghị m onye a nọ na kọment sekshọn m na-akọ ihe dị iche iche mana ama m na ihe na-ewute ya o ji wee na-akọ ihe a bụ na o che na m ga-arapụ ihe m na-akọ dị mma gbasara ndị Igbo bido na-enye nkịta ọnụ ihe m nwere ike imere ya Dịka onye Igbo ṅụzuru mmiri ara afọ, ihe m nwere ike imere ya bụ na agaala m gwa ndị nwe ụlọ na YouTube na o nwere onye ara na o nwere nkịta ara nọ na platfọm m. Ọ ihe m kwesịrị ime, emeela m ya and that's all I can do. O nwerọ ihe ọzọ m ga-ewepụta oge soro onye ara na-akọ. Arapụọla m ya n'aka ụnụ. o nwee ihe unu chọọ ịgwa ya o nwee ihe unu chọọ ime ya ị chọọ iwepụta taịm gwakwa ndị nwe ụlọ achọghị m ịsụ bekee ka ọ mara ihe m na-akọ maka ihe na-ewute ya nke ukwuu bụ na anyị na-asụ asụsụ Igbo otu anyị si wee na-asụ asụsụ Igbo ọ wụ nnukwu ihe mwute nyere onye ọbụla chọrọ ịma ihe anyị na-ekwu maka na ọ maghị ihe anyị na-ekwu ọ bụ ezigbo nnukwute ihe mwute nyere ya na ọ maghị ihe anyị na-ekwu ọ maghị na nke a wụ isi mbido ọ ga-eru oge ọ bụ na anyị ga na-asụ igbo kọment seshọn niile abụrụkwa asụsụ igbo ọ bụzịa na ha chọọ ịga kọrọ eriri ka ọ chọrọ ebe a na-ememe ọkụ latrik ha họgụọ akpati ahụ a ji ememe ọkụ latrik ehe ha họgụcha ya ụzọma nke atọọla gị special so ọ na-agba ezigbo ihe mwute ma ndị ofe mmanụ zụbata na platfọm ndị Igbo ka ha tinye ọnụ ahụ na anaghị asụ bekee ọ na-abụrụ ha ezigbote ihe mwute ọ na-ewute ha ruo n'ọkpụkpụ ọkacha nke bụ na platfọm eche na ọ platfọm onye delta ọ gaara ịga na-asụ oyibo in fact ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-ekwetara na ha bụ ndị igbo ha hụ ihe onyonyo ahụ asị o ngozi erere onwe ya olee onye rere onwe ya ngozi erere onwe ya nye onye ndị ngozi rere onwe ya nye ndị Igbo amaghị ka ngozi na-esi wee bụrụ na ọ bụghị onye Igbo ngozi ọ na-awụ onye Hausa ka onye Yoruba so ịpụta na platfọms fụ ndị abụ na-abụghị ndị Igbo ee eh? ha pụta fụwe ndị Igbo na-asụ Igbo oh my brother ọ na-abụrụ ha ezigbo ihe mwute ee ọ na-ewute ha ruo n'ọkpụkpụ chizie ọ na-akpa agwa ka nwa fela nke ahụ jiri igbo wee nwụrie isi ya ọ eziokwu nwa fela nke ahụ a na achọghị m ịkpọ aha ya ka ọ seun ka ị na-ekwu o werela igbo o werela guf ọ guf ka a na-akpọ ya na owere ebe ahụ m gara akwụkwọ n'eziobodo a na-akpọ ya guf ụfọdụ na-akpọkwa ya anwụrụ ị ga-ahụ mmadụ ka ọ bịa kwute gị sị na ọ chọrọ ịzụ anwụrụ m wee na-ajụ onwe m mgbe ahụ m bịara owere ọhụrụ ma anwụrụ ọ wụ ihe a na-azụ azụ because amaghị na gufu ka a na-azụ so ọ sịrị na a chọrọ ịzụ anwụrụ so ehe gufu a na-akpọ ya gufu na o werela gufu ka ọ bụ anwụrụ nwụkpọcha skull ya so ya na-akpa agwa dịka onye werela anwụrụ nwụkpọcha skull nke ahụ ọ nwụrụ kọmentị gị kwa olee otu ọ ga-esi bịa abụ na ndị a na-asụ asụsụ igbo na-emebe comment section ha na igbo nke ahụ na-ewute ha to the fullest ihe ga-eme onye isi ala wee nye iwu na a gaghị ejizi asụsụ obodo ọdịbendị wee na-akụziri ụmụaka ha were bekee in this 21st century ọ ihe ahụ ga-ezi gị otu e si wee chọọ ka asụsụ anyị wee ya risịa ka atụtụ asụsụ Igbo wee laa kpamkpam ọ ihe a na-achọ biko ihe ihe ị ga-emere anyị bụ na ọ bụrụ na nke a bụ the first time ị na-ahụ our platform biko gaa subscribe ka m gụọ comment a nwanne m bụ 699 daalụ Ngozi nwanne m agwala m ndị agwala m ndị nwe ụlọ a onye ara batara ebe a thank you thank you na onye ara batara ebe a yes onye ara onye ara ezigbo onye ara ị hụla na ọ gba- ọ gbara ọ gbaragala ehe ọ ihe mere ya ọ bịara ebe a ọ ihe a na-akpọ detractors ihe mere o ji wee bịa wụ na o che na o tie one or two comments anyị arapụzi ihe anyị na-akọ wee na-ekwu ihe gbasara ya but I know their tricks in fact ọ ihe anyị bidoro na-ekwu immediately we started this live broadcast na ị hụ ebe onye Igbo na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo ọ ga-enwerịrị onye otu ofe mmanụ ka onye ugwu ga-abịa ebe ahụ bịa tie one rubbish comment onye awa na-ekwuzi ihe dị mma arapụ ihe dị mma ọ na-akọ soro onye awa na-ekwu rubbish n'asụsụ asụsụ Igbo or bekee ọ ihe nwoke a exhibitiri ebe a now practically ọtụtụ n'ime ha na-enwechasị channels ha ga-emepe channel mee vidio ọ wụ ihe anya ga na-eme mee vidio na-eche mepee channel na-eche ihe ihe dị njọ ihe ọbụla dị njọ or ihe yiri ihe dị njọ gbasara ndị Igbo ka e mebe vidio gbasara ya ehe ndị Igbo ebidola o nwere onye Igbo e jidere na eh, South Sudan o nwere onye Igbo e jidere na Korea a sị na ọ na-ebu ọgwụ ike ọ ga-enwerịrị ihe dị njọ ọ ga-eti o tikwa ya ị hụ na the full comment section bụ ndị Igbo so ndị Igbo na-akpara onye ahụ ego mana amaghị na ha na-akpara ya ego because ọtụtụ n'ime platforms ndị a anaghị akwụ ụgwọ tụmadụ nke a na-eme live stream ọ nweghị onye na-ajụ gị na ị nwetara ego na live stream unless ma ị dị nwe 1 billion views or 1 million views I don't know so ha tinyere onye ahụ ọnụ vidiyo ya na-aga YouTube algorithm ewere ya na-atụsa na-efesasị ya ndị mmadụ a na-etinyere ya ọnụ onye ndị na-etinyere ya ọnụ ndị Igbo on the contrary Ị hụkwa onye Igbo na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo a sị aha nwoke anwa na-agbalị Chineke gọzie ya ọ gaghị eje na comment section ya kwuo ihe a m na-ekwu o he just mutters it to himself ọ gafeela so ihe anyị na-ayọ ndị Igbo i nwee ebe a na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo the same energy i ji wee na-akwado ndị ndị ara na-akọtọ ndị Igbo were that same energy wee gwa onye anwa na-ekwu ihe dị mma jisie ike wee gwa ya daalụ wee gwa ya deeme anyị nwa na-asị daalụ that is daalụ ọtụtụ na-asị deeme ọtụtụ na-asị ka ahụ ehe ọtụtụ na-asịkwa anwụla ọtụtụ na-asị ị gbarịala ihe ndị a niile wụ Igbo dialects and they are all welcome here. Chizie sị mba sọsọ gị gbaa ya rịpọtụ maka na ndị ọzọ soro mee ya okay agbakwala ya rịpọtụ redio agbaara ya rịpọtụ thank you so much my brothers achọọla m ịlakpo ee ka ọ dịkwa n'oge ọzọ mana ihe m na-ayọ unu bụ ndị igbo ụmụnne m bụ na ọ wụrụ na ị naghị eso this channel biko were oge a gaa chọọ ebe ị ga-apị subscribe o nweghị ego a na-ana mmadụ all free to subscribe is free unless ma ị na-achọ ịbụ a member ị hụla ya na ee YouTube ewetuchala kọmentị ya niile i lee anya ị gaghị ahụ kọmentị a aditax 213 YouTube ewetuchala all his useless comments ị hụla ya ọ ihe anyị na-akọ na ọtụtụ ọkụkọ rie nne kpụ ufu atụgbuo ya ewetuchala kọmentị ya niile na ọ fọrọkwa some mana ewetula ọtụtụ kọmentị ya ọ ihe dị na YouTube ọ ihe m ji wee like kwa ebe a because ọwụ na ọ ndị ọzọ achọghị m ịkpọ aha ha ị nwere ike mee this report asị gị ee ọ na ị ga-ablọkụ onye ahụ eblọkụ ya ọ gị nwere ụlọ onye ala abịa n'ụlọ gị ewee gwa gị na o nwere onye ara na ebe a asị ha je chụpụ ya eji m aka na ọ gaghị akwụsị na iwepụ ị hụla ya ọ sị na ọ mụnwa na-ewepụ ya so m rapụ ihe m ga-eme hụ n'ihe onye ara na-akọ ọ sị na ewepụla m kọmentị ya ị hụla ya agaghị m ewepụ ihe ọbụla ọ wụghị m na-ewepụ ya ọ ndị nwe ụlọ na-ahụ na ọ onye ara na-akọ akụkọ wee na-ewepụ ya mana ihe na-agbagwoju ya isi bụ na ọ maghị ihe anyị na-akọ ọ maghị ihe anyị kwuru n'ebe a ọ maghị ihe anyị kara ị hụla ya na ọ sịla na na ọ mụnwa na-ewepụ ihe ọ na-ekwu so ọ dị mma ụmụnne m ndị Igbo ka anyị na-akwado onwe anyị ị hụ ebe ọbụla a na-eme ihe dị mma gbasara ndị Igbo na-akwado ya ike ahụ ị na-eji ume gị niile ahụ ị na-eji na-atụnyere ndị na-ekwutọsị aha ndị Igbo were ike ahụ were that same power wee na-akwado ndị na-ekwu ihe dị mma gbasara ndị Igbo otu ọbụla ị ga-esi wee kwado ha ịkwado ha otu anyị si wee kwu ọ osisi na-amị mkpụrụ dị mma ka ndị mmadụ na-ama mbụrụ o nweghị ihe anaghị eme osisi na-amị mkpụrụ dị mma o ọtụtụ na-ejichasị mma na-enyi elu ya asị ka atụkasịa ya ị hụla ya ọwụ na igbo adịghị mma ọwụ na igbo enweghị aha eji eje mba ị gaghị ahụ ndị mmadụ anyị na-emebi ihe gbasara igbo wee na-asụkwa asụsụ igbo ị hụ onye mba na-afanye isi emepere ya ụzọ ka ọ baa ka ị bịa mee gịnị n'ime ụlọ ị na-anụ igbo ị na-asụ igbo ị bụ onye igbo onye igbo o jikwa ebukwa n'ihe ndị igbo na-eme ihe ị ga-achọ ka ị soro n'ime ha ọkwa ka ị soro n'ime ha ka ị na-akwado ha ọ ị ga-abata n'ime ha ka ị na-ekwutọsị ha na-ekwu ihe dị njọ ọwa m na-ewepụ kọmentị ya ọ ndị YouTube na-ayarisi kọmentị ya because a hụla na ọ onye ara o werela gufu kpọcha isi ya mgbe ọbụla ọ hụ ihe gbasara ndị igbo jọ njọ ehe mana ọ hụ ihe dị mma gbasara ndị Igbo o tinye iru n'ọhịa ofeke isi a ga-ahụ ga na-anọ n'ọhịa nwanne you are on point track you are on right track you are always on track ị bụ ezigbo nwa afọ Igbo daalụ nwanne m Natty Chinedu I love what you're doing. Thank you so much. Daalụ ụmụnne m. um ka ọ dịkwa n'oge ọzọ ọ bụrụ na ị naghị eso anyị na YouTube gaa chọọ ebe e dere subscribe subscribe to our channel ị gakwa na social media ndị ọzọ ọ bụrụ na ị wụ onye na-emebe Facebook YouTube aha anyị wụ the same name Enuani Cultural Forum ọ ihe anyị na-aza ị hụla ya na ndị YouTube ayarikwe kọmentị nke ahụ o tinyere ikpeazụ na nke ikpeazụ a ha ayariele kọmentị ya ọ ihe mere m ji wee like ya YouTube nke a na-eme ya otu arọ m wepụtara oge wee sị ka m tinye anya n'ihe gbasara YouTube because ndị mmadụ na-agwa m na ọ ebe anwa ka ị ga-ahụ ndị dị mature ọ wụhụ ụmụaka enwero m TikTok account before because m na-ahụkwa ya ka ebe ụmụaka na-anọ ụmụazị na-enwero nsọpụrụ ị hụla onye anwa bịara ebe a ka ọ kparie ndị igbo ee ndị nwe ụlọ agwasịla ya na ọ nwata nwe ọkpa mana ọ ebe ọ ụlọ okenye ka ọkpa anwa na-akwa ehe ya ayariela kọmentị ya kọmentị ya niile sef ọ wụhụ some of them and onye anwa na-eche na ọ mụnwa yari ya ya ewepụrụ kọmentị ya olee ebe m ga-esi wee wepụtakwanụ oge na-ewepụ kọmentị onye ọbụla thank you so much everyone daalụnụ chukwu ya gọzie unu ihe unu ga-enwe ike imere m bụ share this video